ezi onye nwe anyị na chineke nna nke pụrụ ime ihe niile chukwu okike abịama bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya onye ọ bụ naanị ya na-achị onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi onye ọ bụ naanị ya bụ ọkaaka ụbọchị niile ka anyị na-etu gị eze ebube dị ngọzi mmalite na ọgwụgwụ ndị gboo wee tuo gị ebighị ebi onye nwe m ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị na-ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ nna nke ebere dị ngọzi anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ maka na olu okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu ọ bụ ya mere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị anyị wee na-akpọku wee na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ na akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi onye nwe m na chineke nna nke igwe biko dịka i si wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'ijipt site otu wee wezuga ụmụ gị bụ ndị biafra n'obodo ekwensu bụ zoo nke mmadụ dị ndụ kere anyị wee na-aja gị mma na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele aha nsọ gị wee nye gị nsọpụrụ na otuto na ịja mma mgbe niile n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ebezuga gị anyị onwe anyị anaghị efe arụsị ọ bụ ya mere i ji wee na-agọzi nzọmụkwụ anyị niile ọ bụ ya mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe ma na-akpọ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu anyị wee na-enye gị ofufe na nsọpụrụ na ịja mma na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka ka i si wee bụọ ha ọnụ ha wee daa ha apụghị ikunie ọzọ obodo ekwensu bụ zoo alawokwa n'iyi eze ebube dị ngọzi anyị onwe anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọku aha nsọ gị na-asị na enweghị chi ọzọ egwezuga gị anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị na-asị onye kere ihe niile e kere eke mana enweghị onye kere nara otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile

Good morning, men and women of goodwill. My name again still remain Onyebuchi Nwachigburobi known as the Great Seer Odyssey of this year mmọnwụ ndị iro na nke ikpete m azụ a onye ji ogwugwu ya kwere udo. So this particular video of Methuselah playing the voice of uh, Nna Akwụna Chimezie, I saw it and I said I will bring it here. Ịma

and you are here talking a lot of rubbish and you have been in the other room answering my lord with Ejiofor in the other room because onweghị onye ọ hara agadi nwaanyị bata today Ejiofor yara ya elu ị hụrụ nne gị aha rugoro 98 years 100 years maka chineke ị hapụ ha na Ejiofor Ejiofor gbaa nne gị gị lere ya gbajishie ya ọkpa The man dị too much amorous. Onweghị onye ọ hara. Ọ ya nwa mere that is the reason why he smells like uh, uh, he smells like a Ma Chibụzọ Ma Chibụzọ Egwuatụ nke na-ere ogiri you know almighty god packed all of them put them in the same ship they are moving towards the same direction ụmụ ekwensu bụrụ ọnụ

Even those those aggrieved who are saying, oh, Mazi Simon Ekpa can no longer insult Mazi Simon Ekpa on their platforms. Let them try it now. Let them try it. Anọ m ebe a. ha mmọnwụ ndị iro. Let them try it. We are here. Ọkwa anyị nọ ebe a. Let them try it. Ụjọ aha atụ afọ ya buru ụzọ. ọ bụghị ikwu ikwu ikwusia bịa come and insult Maazị Simon Ekpa ka Chineke gbaa gị ọkụ but let us continue on this very thing since they sue this woman called Nne Akwụna Chimezie an old old cargo ka na-akpụ punk ọ ka na-etekwa dye gwa m onye old woman na-akpụ punk ete dye what will that person tell you n'ala Igbo don't we have norms

Punk, Barbing punk alone, you will be categorized in ala Igbo as of Ogori. Hapụ of Ogori ya. Once you started putting it die, they put ihoriho in your name. Chefuo ya, your own is gone. Ibe onye ihoriho.

now she have gone the other time it is yambaba the other time it is udele uh, the, oh that is the reason why i was telling udele oga you are in the same shoe with udele after all you told us that oh now that you see the reason udele is insulting mazi nnamdi kanu because the, your people wanted to centralize udele so that people will see the reason to follow them

fly away from their nonsense I am Nwashịgburuobi please mmọnwụ ndị iro na nke ikpetemazụ onye ji ogwugwu ya kwere udo now this very woman is here telling you people if they have to get gentle they know where gentle are do you know what gentle have faced

ọ bụrụ na onwe ihe ihe a na-eme bụ can you can you spend days overnight na you go to that place you spend about two to three weeks to get to their camp people that you said are they want nothing ụmụ oshi you came with a, a force

I am Onyebụchi Nwashịgburuobi please. Ikwupụrụ enu, ikwupụrụ anị, kwupụrụ mmiri, kwupụrụ ndị mbụ, kwupụrụ ndị egede, kwupụrụ ụmụ ọkpụ. Ah? Kwupụrụ kwupụrụ a- chi ụwa gị. Ikwupụkwerenu mmụọ na-emere gị ihe na mmụọ ị na-emere ihe.

when we when we do our things alone. We must. And being sincere is what has brought me this very far. Being sincere is what has brought me this very far. If not, I could have fallen the way. The way eji wee chọọ ịta Nwashịgburuobi ya adịghịkwa adị aka eji wee chọọ ịta Nwashịgburuobi adịghị adị Now this very woman say, gentle that they have bombed, gentle that they have thrown bomb, gentle that they have uh, uh, strike many times, that oh, na achọ inweta gentle na ọ dị izi ha ma ebe gentle nọ. Now you will continue hearing her.

since a gbara nwaanyị a akwụkwọ ekwe m ekwe m bikonụ wepụnụ akwụkwọ ụwa m gbara nwaanyị a ka ka temperature zuo ike nwaanyị a nwekwara ike ịnwụ she doesn't know that social media look if you do not absorb the pressure coming is it absorb if you do not absorb the pressure coming from social media it will cause high bp for you bịa bịa jụọ anyị anyị nwa nwere internal absorber ihe anyị na-ahụzi na social media bụ ọchị anyị chịrị chịa ọchị nke anyị ya e-respond anyị respond nke anyị na-ama respond anyị hapụ because this very social media i have understand na some people bụ bụ tiger on camera ha aghọọ tiger mana at the back of camera ha aghọọ ha aghọọ ha aghọọ pussy pussy ha n'ihi ma bụrụ my own pussy ị kpọ ị kpọọ ya ya sị gị I am Nwashibrobi please

I am Nwashibrobi preaching nothing but the undiluted truth. Biko ka anyị gaanụ geenụ nne ọkwa Chimezie ntị marakwanụ nkụ eri o nwere because since the the court court court etekiri nwaanyị a ara na-apụzi ya

ka a gbagha Biafran child a small boy a small rat mana a ga-aga gbaa ụlọ ndị Igbo ọkụ na Lagos ugbu a na anyị malite kwuo okwu kedu ihe kpata na all these bloggers adịghị eti ọrụ na nke na-eme n'ala Igbo nke ndị governors anyị na-eme why
nna biko onye gbara akwụkwọ a chọkwuo onye ọzọ ị ya-agba akwụkwọ because ọ dịkwa ka akwụkwọ a na-work now the narrative that she is saying is that if they burn house they will say is Gentle De Yahoo

agwara m ụnụ na nwaanyị a na-ayọzi biko ọ nọzi in fact maazị Nnamdi Kanu is no longer a thief maazị Nnamdi Kanu is no longer a rapist na ya o jikwa wee gaa na one of ụlọ maazị Nnamdi Kanu rape-ụrụ nwa o rape-ụchara ya gooro ya ụlọ ya gaa nga wee hụ ya mana ọ the girl ka ya ọ na-achọ ya akpọ the girl abịa court hmm. ị ya akpọ ya bịa na ya ọ gago hụ hụ the ụlọ hụ everything about the ụlọ and the, i have been presented with the evidence iyi ebu evidence a ga court ị hụrụ all this abeg we no gree you go take all the evidence go to court ị hụrụ court

ihe a ya akpọrọ ndị kọtụ abụkwa nke ị na-ekwu ugbu a maka ịga kọtụ na as as crafty as ejiọfọ bụ ọ sị ọ sị gị bitutu mebezie mebezie na-ekwu okwu ndị ihe a ịga kọtụ i present the evidence ashịkọ before e suo gị to kọtụ ihe a ya na-eprezentị to kọtụ bụ nke iyi i kwuburu o na ndị gọvanọs ha na-abọọnụcha the building mana emere emecha e bo ya jentụ e bo ya ihe a so mm, ma madam biko chere o so maazị simon ekpa abụzi thief because you said na ọ simon ekpa gwọtọkọrọ ala igbo o ji jentụ ee ka Simon Ekpa o shi o shi Finland wee were aka bịa gwọtọkọ ala Igbo hei nna ee kọtụ e sukwere nwaanyị a nnọọ anụkwa m ọzọ ihe a bụkwa first in history biko permit kwanụ m ka m chị ọchị permit nụ m ka m chị ya n'ọchị biko o nwere onye ọzọ anyị etekị to kọtụ maka kọtụ a na-awọọkụ Hey! mana nwaanyị a bụ onye ara tomorrow na ha si ya aa ị wọchị program gị ụnyaahụ ihe i kwuru ọ ihe anyị kwụrụ gị ụgwọ kwuo ọ ihe anyị kwụrụ gị ụgwọ kwuo kwuo na ọ jentụ ha na ọ jentụ ha gị gbapụ ige ha ha ya mee vidiyo jentụ ha jikwa edistrọị ya ala igbo jentụ ha wee na-abọmbụ ala igbo jentụ ha wee na-abọọnụ ala igbo jentụ ha wee na-edistrọị ala igbo ha gwọtọkọ ala igbo tụtara ala igbo gwọtọkọ gwọtọkọ ala igbo ị ma onye ọbụla na-akpụ pọnk ha our ancestors are wise ha lere anya nyopuo anya hụ na onye ọbụla na-akpụ pọnk na ole o si wee kpụwa ihe a ka brain ya dị so ha wee na-eme ya onye onye um, um, onye um, nzuzu na-eme onye onye nzuzu

I am Nwashigburobi please. Anyị ya na-ege ya ntị. So it's no longer gentle but the governors. Ee, ndị o madam Nnakwụna Chimezie ride on ride on unu aride na nwaanyị a na problem ọkwa unu na-ahụ ka o si a struggle ịzọ isi ya. Ride on ride on Uchechi nwa bingo ride on Uchechi enyere e- enyere m ya ebe ọ na-atụ ya ọnụ yesterday.

I have many avenue to to to to put my my my words out there. Many avenue. Since the nwa nwa nwanyị ogiri na-eme nzuzu. I used to I uh, uh, ọ na Facebook ka m ma na-adeal with ya nwa na. Oh, he knows how to block na.

ama m na ịkpọkwa ukwu ukwu mama beta wee gbaa ọsọ I am nwachigburobi ka anyị gakwa na-egenụ ya ntị biko how many report ka m ihe were m iwe ewu na nke ọwa ime ezi ahụ ihe anyị na-akọ ọwa asịrị ịgba saga ụfọdụ ndị na-akpọ ụgba na highway lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu ka m bịa pụta sịwa ha sị na maazị Nnamdị Kalụ ji mee nke ha anakpukwu echi ha akọ
hei unu na-anụkwa hei mana lọlọ lọlọ ndị highway ị nọbu na-ekwunụ ya na ị nọbu na-atụrụ ha asị a ee ọ na-ekwu sị na ya ọ na-ekwu na maazị Nnamdị Kanụ ji wee mee nke a mee nke ọzọ ya okwu wee kwucha ya ha aga kụọ ọkwa celebrate ya na ọ na-ata ahụhụ ya heu eu ebere ebere lọlọ na-ebere mụ Ebere Lọlọ na-ebere m. Who is the person that took Lọlọ to court? Lọlọ m. Agadi nwanyị dị- dara iberibe dị ofeke m. Oh. Ada dị nzuzu m. Ada m ma- kama m ma hapụrụ ya ihe nketa m kama m ree ya were egoro nkụta before ọ nwụọ. Oh. Lọlọ. lọlọ m Ah, onye kpọrọ gị wee gaa court ee chineke gọzie ya maka ọ resetiri your brain 360 degrees so this woman actually know that they are using her insult Mazi Nnamdi Kanu insult Mazi Nnamdi Kanu are you listening to her ọ wụkwa m kwuru ọkwa eji ọnụ ya agụ na ha chọziri na ihe na-atọ ha ụtọ bụ ka ya ọpụta na-ekwu na maazị Nnamdị Kanụ jikwa wee mee nke a mee nke ọzọ ya ọ kọba ekọcha ya ha akọ kwee lakpuo jeje celebrate ya nọrọ ebe a na-ata ahụhụ ya na ọ ndị governors na nke na-enweghị iwu ọsụ nke Ọwa Imezi Ọwa Imezi ebe ndị army gara ga gbaa village ọkụ destroy ya village ọkwa ihe nwaanyị a na-ekwu ebe a ọkwa ihe ọ na-akọ ebe a so it's no longer Gentle de Yahoo it's no longer BLA but the Nigerian army agwara m ụnụ ị hụrụ unu niile unu ya ekwucha eziokwu unu niile ya ekwucha eziokwu unu niile gara ga nara parcel na ọ na-akọ eri including ụmụ ba o nwere nke a na-akpọ snuff man snuff idiot pụtara na-edere m o oh, maazị Nnamdi Kanu have betrayed this very struggle maazị Nnamdi Kanu with the iniquities of ihe a Chineke bụọ gị ọnụ

so all this while you are telling me oh ihe unu bu n'obi bụ maazị nnamdị kanụ tụpụta na maazị nnamdị kanụ tara ya ahụhụ ka m hapụrụ je na-eso uh, simon ekpa ekperima ekperima ekperima na finland ekperima na nke a oh simon ekpa is destroying everything so you will actually shamelessly come to write rubbish on my platform you will actually shamelessly come agwara m ụnụ na chineke ya akpọ ụnụ ọkụ ala igbo ya na-atụpụta ụnụ one after the other but the ones nigerian government ka na-e-use na ha hide na-akụ inyo in the name of ha na-asị ụnụ na ha chọrọ biafra biafra ha na-achọkwa ha mee ka e move no ọ ise foto with ndị ọcha eme ha asị gị washington mmụọ ala biafra ya abụ ha niile ọnụ one after the other one after the other are you listening to the confession now ọ bụkwa echi gị pụta na-asị m o oh, simon ekpa jikwa wee mee nke a even those who lied against simon ekpa are now telling you the truth na ọkwa ndị Nigerian army that what they want is them to be lying that oh it is Mazi Nnamdi Kanu it is Simon Ekpa so that you people will be celebrating ọghọ naanị ya ya aga court gaga zoo ụgba no na ya amịpụgo isi ya na ya ya ekwuzi eziokwu na ọ Nigerian army na-edestroy all those things ụnụ na-anụkwa ihe ọ na-adọrọ ọzọ iwu sympathy na court akpọ ya aga in case if you people don't know. Oh, I have been saying it. How many times did you hear me say Maazị Nnamdi Kanu? Nna, we heard you. Ị sị na Maazị Nnamdi Kanu riri nwa 18 years. Others are saying 17 mana ị mere ya upgrade to 18. No problem. Ị mere nke ọma and na ị gago gaga hụ ụlọ ebe the girl bi. hụkwanụ ụlọ Maazị Nnamdi Kanu goro that you have confirmed but ị hụbeghị the girl ee ị ya agazi kpọrọ kpọrọ ndị lawyers ga gosi ha the ụlọ maka anyị na-achọ that ụlọ ka anyị wee nweta the ụlọ ị ya aga aga ga gosi ha the ụlọ ee

I am Nwashibrobi, please. One of it very kind, I want you to know. One of it very kind. Mmọnwụ ndị iro na nke ikpetemazụ a. Onye jụ Ogwugwu ya kwere Udo. And I preach nothing but the undiluted eziokwu nke Chineke a na-akọ mmiri. You need to listen. Are you listening, please? Are you taking precaution? to the nonsense hmm. ha ya ya okay na-egekwa ya ntị acha ma unu madam ọ unu bidoro ya na asọ na ọ rape-ụrụ small girl ọ ihe a chọrọ ka ị na-akọ ọ ga-ahụ unu very soon this man ga just nọrọ ala jụọ onwe ya ajụjụ ibiri ya na ahụ m ya na ahụ angel ya echeta da Methuselah o ji na-ekwu okwu Methuselah m ga-eme nke m ya na ahụ m ya na ahụ m ya na ahụ amụma ya na ahụ star dịka amụma si n'eluigwe ada ya na ahụ ndị mmụọ ozi si ya n'azụ ya na ahụ my face yes our brother you are welcome can you hear me ọ wụ the general ọ wụ the real general ọ wụ ndị zara general na facebook ọnwa onye um, send a request please we have um, we wanted to usher in two people only two people for now anyị nwere ndị the reason anyị kwubia here awụ assassination attempt

when they were finishing our own people onye ọbụla ha gbuoro Ikechukwu Ugwuọha ha gbuo ya o oh, simon o oh, simon o oh, ọhọ everybody pụta o simon egbuona Ikechukwu Ugwuọha but only yesterday after the imprisonment of prime minister maazị simon ekpa that the criminals have come out to confess with their mouth that oh

identify them. This is how we started exposing the criminal Kuje. I was the first, the first, the first here. Ọ mụnwa bu ya n'isi. Ọ mụnwa bu ya n'isi. Mgbe aha ọ ka bụ Udele na Efe na I mean Ikensị Uruagụ na Efe na-agba ya ụkwụ. Ọ mụnwa bu ya n'isi. Even

Efe started it when Ohamadike was around. This Efe, ile anya ọnụ Igbo, ashawo kọbọ kọbọ. Somebody left zoo Nigeria to sị na ya ọ na-aga obodo oyibo ihe ọ gara ebe ya ịgba aba ashawo ihe ọ gara di ya ịgba aba ashawo from Libya are we the people that bought her as sex slave in Libya the answer is no

The person later called me. The person is a very popular name that you people know. The person went underground and later called me and told me, Nna m eh, ebe ahụ ị kwụ ka m kwụkwa uh, Simon Ekpa ahụ ị na-asupport ọkwa ebe m na-asupport na ndị a chọrọ igbu m m mịa nọdị underground but arụkago m ha full time all their all their personnels all their this thing ya channel go me to uh, Maazị Simon Ekpa so they should continue looking for me mkpọ ahụ onye anụ ya ama ya this very person wey brave lion a, a very very brave lion he she told the zoo

and that is the people supported by Uchechi maybe they have told her na ejikwa ọtọ ya n'aka if our PM can get ọtọ Uchechi eh, everybody can get ọtọ Uchechi na if our PM why I said that our PM is in Finland but mara ebe Uchechi na Ejiofọ gara ga rie ọrụ na hotel ebe ha bara

but the message have been passed anyị ji ọtọ gị hotel unu gara ga rie ọrụ ọtọ gị nọ here ọtọ gị nọ ya ọtọ gị nọ ya I am nwa Ashigburobi ọtọ ọnụ ya oh my husband my husband they should free my husband but ana m asupport ndị sị na onye oshi ana m asupport ndị sị na ya nwụọ n'ime prison they should free my husband but ana m asupport Ejiofọ na-akparị ya sị ya ya nwụọ n'ime prison na a tụgo ya nga ya nọdịzie n'ime nga they should free my husband chineke kpọkwa gị ọkụ I have called you chameleon on two different occasions. You are shameless. Ka anyị gakwanụ again the program ka anyị gechaanụ metụ ntị please. And you are going to hear where they discuss in secret how to unalive us. ha eme ya na ha ebu ya Maazị Nnamdi Kanu and ị ga-anụ the reason ha ejichiri mee people assassinate you very nonsense reason ọ wụ ha na ndị a zuru oshi ndị a gburu mmadụ mba na anyị na-achalenji ha ọgụ anyị pịara ha hands down ị ma onye meriri emeri n'agha ya na tochi ewepụ nwanne ya n'ụzọ so ekwe ya ego nrụrụ ụmụ azị ahụ hmm. nrụrụ ụmụ azị na-aṅụ ara ha pụta ha dewe ọnụ ya ihe a na-ekwu amekede sense at all anyị jikwa akparị maazị Nnamdi Ka then onye a kwuzie unu mapụtasị ikwu no ọ wụ na anyị anaghị ekwu ya n'ụlọ ọ wụ na onye igbo ga-eme mmadụ pụta onye yoruba pụta kwuo gị ote ndị yoruba ịmụ anwụ agasị ha na ha na-eti agboro onye ị ga-alụ a ga-aba n'ọgụ a ga-asị m onye na-eti agboro na-eti agboro don't say we are because ha dị right because ị bịa mee na ndị yoruba na-eti agboro ị kpọ ha niile agboro just like ị bịa gbasị na ndị igbo na ndị igbo na ndị igbo na-eme ihe anyị strong anyị jụọ na anyị na-ekwe ebe m nọ na-abara ijele mba na esn no you don't have to like them but then before ị na-asị gbuo ha they must commit a crime and ihe na-eme kidnapụọ mmadụ ma ịsọ ha iso ga unknown gunmen
sọsọ n'ala Igbo ka m ma a na-eme ndị polisi ga-anọ n'ọfịs ha e nwe ebe ihe mere a nọ n'ọfịs akpọ ya esn just like that ana m ajụ sị before esn na ipob bịa abịa ọ wụ ndị oshi ọ nọbudu kidnappers ọ nọbudu What is going on? Ah, hold on. ya ka m na-eme m na-ekwu m na-ekwu a sị na m na-edifend no I'm facing the ahụbedị m nga
Um, it's okay, it's okay. You're welcome. Let me. Before now, this very woman, ebe okwu katara pụta ee na ihe mee n'ala Igbo a sị na ESN ọ chọrọ ịhang maazị Nnamdi Kanu ma chete lawsuit ọ chọrọ ịkpọ the name of maazị Nnamdi Kanu ị hụ ihe ahụ ebe ọ dị confused ọ chọrọ ịkpọ the name of maazị Nnamdi Kanu chete lawsuit eh, ọ dị ka somebody si ya lawsuit lawsuit ya fesie front ọ na-adị ka onye ohi na-abịa ịbịa abịa ezu ohi mgbe ọ na-amabata ya ahụ akwa soja na kọmpaụnd ọ chọrọ izu ohi ya ma ịtụgharị ahụ ka ọ mapụ soja na-ele ya na-ele soja ya na-agba ọsọ wem wem ọ ihe ọ gbara ọsọ ya I am Nwachibrobi please

ọ wụkwa ịpụta na-akọ e ji wee gbagbuo nwa nnụnụ na-efe those those dedicated people that is what we needed in order to move on this very freedom and from me from here from the temple of the great sea onye o mere amara na na nke ikpete m azụ a it is good morning please